Kuchoka ku China atipatsasotu nde kuti ndalama zinasotu eti mpakanatu 43 million US dollars ndalamayi tikupatsani osati kunena kuti ngongole ayi koma iyitu ndi grant kungokuthandizani kutino muchitire zitukuko mu Lilongwemo Makamaka kuti msewu uja inu musadye ndalamazi koma mukonzere zimenezozo. Kumakambanso kuti kodi iyi nde mukutinso ikuyenda bwanji? Nkhanitu ndi yonena kuti dziko la China dzulo lapereka ndalama zokwana 43 miliyoni US dollars, Ndiye tikamazisinthano kuzibweretsa m'makwacha, ikukwanatu K75.2 biliyoni Malawi kwacha, kunena kuti ndalama izizi singongole iyayi, komatu ndalamazi ndi grant. Tikamakamba zoti grant tikutanthauza zonena kuti mutenge ndalamazi ndiye muzipangire chitukuko chinachake kumenekoko, chitukuko chomwe ifeyo titakuuzeni. chitukuko chake nkukhala chitino, akunenatu kuti ndalama zimenezi zigwiritsidwe ntchito kutino zimalizitse msewu uja wa ku Lilongwe uku umene umayenda kuchoka ndekuti mtauni kukafika mpakana cha ku airport uku eya kudutsa cha mu 18 Kanengo kumapita kutsogoloko akuti umalizitsidwe. Tikamakamba zoti umalizitsidwe, kodi msewuwo nde kuti sunamalizidwe? Inde, kwa amenetu amakhala kumafikafikako cha ku Kanengoku, nde kuti azindikira kuti msewu uja umatherabe cha mu Kanengo mmenemo. E, kwinakobe umangopitirira wakale omwe uja, koma kunena kuti yayi nkofunika zonena kuti umalizidwe ndithu, ukulitsidwe maleni aja, uku awiri ukuso awiri mmene zilili muja nde ukafikeno mpakana ku kamuzu international airport chifukwa chani? zimakhala zinthu zochititsa manyazi anthu akamafika nde kuti pa airport yathu ndikutsika pamene paja kungochoka ku airport ku kamuzu international airport kuja kuzangofika nde kuti mu msewu muja amwene msewu aa tagwira msewu tsopano apa wautali tizipita mu Lilongwe koma nde kutino kamsewu kakeko kadyekadyeka m'mbalim'mbalimo ma potholes zosalongosoka akunena kuti ayi tikufuna zonena kuti ukhale msewu wabwino mababu ake mmenemo ayi zobebatu kumakamba moteromo ndetu a Joseph Mwanamvekha amene amakalandira makamaka mathandizo amenewa kuchoka kwa ambassador wa dziko la China kunoku ku Malawi yemwe dzina lake ndi Zhu Lu eh, maina awo akutero kuti Zhu Lu ameneyo ndi zoonati amamuuza kunoti ifeyo ndothokoza kwambiri kutino mwatiwerengera kutithandizanso kachikena ni ndalama zimenezi ndipo ifeyo tikulonjezani tionetsetsa kuti ndalama zimenezi ngati aboma tizigwiritse ntchito pa zifukwa zimene inuyo mwafuna kutino zigwirire ntchito ndalamazi tionese zotino msewu umenewo umangidwe osati ndalamazi winanso azizitenga azizikoletsera kwina kwake kumakapangira akuti mame- mamega farm nkumagawanano ndalama zija kumeneko nda family ake ayi zimenezo sizichitika nde nangano iwowa a Zhu Lu ochoka ku China amenewa amakambapo zotani iwo ati amanoti Ndiokondwera kwambiri kupereka nde kuti thandizo limene lili ku dziko la Malawi chifukwa akamaona Malawi amangotenga Malawi ngati kunena kutino ndi uh, m'bale wawo ndithu China ndi Malawi pali ubale wabwino kwambiri uja onena kutino kukhulupirirana kwabwino kuchoka pameneponso nde kutino pali kuti kudalirana kulipo ndithu ubale wabwino ngati umenewo Sizinali zokhazo ayi, a Joseph Mwanamvekha anadzaululaso pamenepo kunena kuti dziko la China li ndi zoona kuti lalonjezaso kunena kuti likhala likukonza Capital Hill yonse nde kuti ma ofesi aja a boma ku Capital Hill kuzimabuilding zija kumeneko china chilichonse akhala nde kuti akuyikano solar pamwamba kuti zikhale nde kutino zikupangidwa powered ndi solar eti tidzigwiritsa ntchito mphamvu yochoka ku dzuwa pamene koko nde kuti ayika system yabwino ija osati tu solar yake toti ikangotere nde kuti yagwapo tripping off basi iyayi akunena kuti iyi ikakhala nde kuti solar ya mphamvu kwambiri solar system kumeneko fans nde kuti zigwiritsa ntchito ah, mphamvu yochoka kudzuwa nthawi ina iliyonse non stop osatengera kuti magetsi azima escom chani chani ngatinso mbali imodzi mwina yothandizira zamatino eco energy eti ya ngati kuti notino mwina mphamvu yochoka kudzuwa osatino mphamvu zomweno ndi zoti mwina mwake zimaononga mafuta eh, zimaononga kaya kaya madzi ayi koma izizi ndi zotino eco friendly zothandiziranso kumbali za chilengedwe anyways tinganene bwanji zikomo kwambiri again mudziwa ife timabwera pano ndikumakamba kuti zikomo kwambiri anthu inu mwatithandiza ndalamazitu tingopemphabe anthu akuboma kunena kuti tapanganitu zimene mwayankhulazi easier said than done kuyankhula bwino kwambiri koma ikafika nthawi yochitayo ndi kuchita zosiyana inuyo muyankhule ndipo muchite zimene mwayankhulazi ya dzulo Mwinanso munaona ndinali zii dzulo fana ndati ndinadzayendera chaku Nsungwi uku area 25 ndimakatenga kuti pa microphone ti Namtake. Kumeneku kunapezeka zonena kuti ndimadutsano mu msewu umenewu. Mm? Nali nali madzulo. Fana ndati kuona msewu uja wala zabwino zija ndithu kuti apa komatu msewu nde unagwiridwa zabwino zija zokongola komatu uziva ngatinso suli ku Malawi tikamakambatu izi tikukambatu madzulo eti ma lights pena paliponse amene city itasinthikira nanga sitimangobisala mu studio ndikuona kuti msewu ndi wabwino zonena kuti kaya kuchoka pa Kanengopo kumapita kutsogolo kumakafika ndekuti cha ku airport ku KIA kuti no sunamalizidwe sinafikeko kumeneko ndatenga nthawi osafikako kumeneko koma ndiye kuti ndapano tsopano ndikumva nkhani iyi tsopano kumaulutsa nkhani kuno oh tsopano ndiye kuti kuchoka pamene paja ndikumapita uku nseu uja sunapange unkafunika ndiye kuti no utamalizidwa choncho kuti pamene watsika ndege kuchoka pa airport pa KIA ndiye kuti udzingoyenda mu msewu wabwino okhaokha mpakana ukafika ndiye kuti no mkati mwenimweni mtauni ayi zingapereketu kachithunzithunzi kabwino osati misewu yodyekadyeka all the time makamakanso mu city ngati imeneyo sizimapereka example yabwino ayi tikunenatu motero kunena kuti zikomo kwambiri inuyo anthu aku china chifukwa cha mtima umenewu china grantitu imeneyi tikukamba zotero osati kunena kuti ngongole fwa ena akamba nto ya ngongolezo kodi tizizinyadira iyayi iyi si ngongoletu ndi grant kungotithandiza ngati muja wa- amamachitira madona eti kutithandiza zongoperekabe chidwi kunena kuti mukuona madona atu akuthandizatu boma ilili mm? madona awawa sitinamva akumatulukiratulukira kwambiri ino mu nthawi ija ya mcp zomwe tinkaona imf yatuluka sikufunanso kuti tithandize ayi chani chani world bank chani zachuma zikuvuta koma apa tikutha kuona zonena kuti madona akubwera umati ukatere Kuwait ifuna uthandiza kumanga chakuti chakuti ayi ife a japan tikufuna timange nde kuti ku blantyre airport yachani ya Chileka ija timange bwinobwino ayi ife chani zili zokongola zijazi mwatire iyayi beautify malawi trust ija ya mayi gertrude mutharika yalandira thandizo choka ku china Eh, mathandizo amene wawo akubwera ife achani anthu amafuna akamapereka mathandizo aja aziona kuno kuti "Ah, anthu awatu tawapatsawa awa akhoza kulongosola zinthuzi uwu augwira msewu wabwino ngofunika tithandizira awo koma fans yomwe sikupanga zolongosoka kuti "Ah, tikapatsa ndalama adzazidya awo mona ndiye mwina tingamangoyang'ana kusiyana ngati kumene koko of course simijedu komano thats the reality here bwanji kodi sitimakonda kumamva zimenezi mathandizo omwe timalandira kwambiri kuchoka kunja nthawi ya ulamuliro wa mcp anali mathandizo aja omanena kuti kwagwa mphepo akuti mphepo ya El Nino tsopano sitidakolole aa tithandizeni chakudya ndiye amati "Ah, athandizeni angafe ndi njala mwaiona imeneyo posatengera kuti uka utsogoleri kapena zikukhala motani athandizeni athandizeni koma apa chomwe tikuona ndi chani panopa ndizoona kuti zinthu zikupanga stabilize eti moti anthu akubwerabe nkumathandiza kumathandiza ayi zikomo kwambiri msewuwu msewu ukamangidwa si a dpp amene amanga msewu mumvetsetse pamenepo eh? if a mcp ankati ati tamanga msewu wa chinauje wajani wa area 18 ayi sanali a mcp ya ndaku china tizikumbutsanatu pamenepo mukuonatu ndalama zochoka ku china lwezi nde wina wake ena asasolokeno lilime basi no eh akuti kuima pachulu nkumati "Iyi dpp kumanga nsewu iyayi ndi a china amenewa china ndi imene ipange zimenezi monga mmene nsewu wonse uja idamanga ndi china chitukuko cha china ayi tiyamikire pamenepo akuti